euh, jagokɛla min bɛ fɛ ka marché sɔrɔ i bɛ fɛ ka marché yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ marché kɔtigɛbali jama ka aran jɔ i ka bitigida la n bɛna kuranɛ aya dɔ d'i ma wallahi n'i y'a kɛ i bɛ marché yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ siga foyi t'a la n balimakɛ a kɔrɔbɔ i mana kɛ feerekɛla si o si a kɛla jagofɛn de bɛ i kun ka yaala walima i bɛ bitigi feere de la a kɛla feere si o si i mago bɛ marché kɔtigɛbali la n bɛna kuranɛ aya min d'i ma a kɔrɔbɔ n'i y'a kɛ a bɛ kɛ i y'a faamuya wa iza ra'aw tijaratan aw lahawan infadu ilayha i bɛ jɔ yen i b'a sɛbɛn siɲɛ bi wolonfila ani wolonfila ɔ nka infadu dɔɔdi i b'i ka jago hami don yen i ka jagoko hami i b'a don yen ni ka dɔɔdi datugu a bɛ sɛbɛn siɲɛ bi wolonfila ani wolonfila n bɛ segin a kan n'i y'a sɛbɛn k'a nasi bɔ yiri dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko timitimini i bɛ timitimini ɲini ni k'a da tile la n'a jala i b'a susu k'a mugu bɔ ka nasi in dɔɔnin kɛ o mugu la parfum dɔ bɛ yen ko parfum Moscou i b'o ɲini ni k'o kɛ o mugu in fɛnɛ na o tuma na i b'o timitimini lamaga ni nasi ni parfum Moscou ye n'i y'a lamaga k'a ɲagami ni ɲɔgɔn ye o y'o kɛlen ye wusulan de ye o wusulan mɔgɔ o mɔgɔ y'o wusulan wusu ka taa feere la walima ka t'i ka bitigi kunna walahi i bɛ marché yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ hali ni feerefɛn de bɛ e kun ka yaala n'i y'o wusulan wusu ee mɔgɔw bɛ aran de jɔ e nɔfɛ bilahi a ye siga tɛ nin na dɛ nin ye kuranɛ aya jɛlen di nin ka kusa i ka baara jugu kɛ marché ɲinini kama sa nin ka kusa i ka sitanɛ baara kɛ ne y'a f'i ye adamaden mako bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ sɔrɔ ala ka kuranɛ kɔnɔ i y'a faamu o de la ne ye kuranɛ sura dɔ d'i ma n'i mako bɛ nafolo la nafolo yɛrɛ yɛrɛ i bɛ fɛ k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ k'a sɔrɔ i ma sitanɛ baara kɛ kuranɛ suura dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko iza wakati ale de ye nafolo suura yɛrɛ yɛrɛ de ye maa o maa ye iza wakati baara nafoloko la bilahi o nafolo kelen ala b'o d'i ma i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ karicɛ o karicɛ n'i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma don dajugu fɛ na iza wakati baara kɛ iza wakati ale de ye kuranɛ sura ye min bɛ kɛ sababu ye ka adamaden garisɛgɛ dayɛlɛ sababu ka na i ka nafolo sɔrɔ teliya la karabali la k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ iza wakati don o tuma ale iza wakati a saraka ye sɛ jɛman den saba ye nka ale baara yɛrɛ bi kɛ waa bi saba de nka i bɛ waa tan duuru de sara fɔlɔ ani i ka sɛsɔngɔ waa kelen ani kɛmɛ seegin an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ i b'i ka wari tɔ sara ɔ iza wakati baara bɛ kɛ nin cogoya de la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dugu o dugu i bɛ jamana o jamana n'i mako bɛ iza wakati nafolo baara la ka nafolo baara kɛ ni kuranɛ jɛlen de ni ala tɔgɔ jɛlen ye kɔnsekansi t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ degun t'a kɔfɛ iza wakati baara don n'i ye weleli kɛ an ka telefɔni nimero la o ye plus deux cent vingt-trois soixante-douze vingt-quatre zéro deux quatre-vingt-dix-huit n'i y'an wele o la ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma an bɛ kuma kuntaala surunya yan ka ɲini ala fɛ ala k'an sagow k'an ye ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'an ka hamiw dilan ala k'o kɛ alaya kama kira kanu kosɔn